Féach, tá na foghlaithe mara dána ag teacht!

a dhear agus ba é Leabhar Breac a d'aistrigh agus a d'fhoilsigh as Gaeilge. Mistéir ar bord. Laochra an leabhair. Cleite. Foghlaí mara é cleite a bhíonn i dtrioblóid go minic, ach is foghlaí mara deas lách é. Crúca beag. Cé go bhfuil cuma an rógaire air, is cara dílis é. Bíonn sé réidh i gcónaí le teacht i gcabhair ar chleite. Péarla. 'Sí Péarla banphrionsa na gcanablach. Cailín cróga í atá lán le spraoi. Tá sí an-mhór le cleite.

ach tá sí an-dílis do Phéarla. Féach, táimid amuigh thall sa Chairib. Muir na Cairibe atá ansin. Féach, tá Cúba, Oileán Jamaica, Oileán Santo Domingo, féach ar oileáin na Cairibe ansin, agus Meiriceá Theas thíos ansin. Saol na farraige. Bhíodh léarscáileanna ag captaen loinge a chabhródh leis a bhealach a dhéanamh ar an bhfarraige. Deirtear go mbíodh léarscáileanna rúnda ag foghlaithe mara agus go raibh eolas iontu faoin áit a raibh órchistí i bhfolach. Oileáin na Mara Theas, féach Oileán na bPéarlaí tá sé ar nós an ghealach, nach bhfuil? timpeall mar sin. Oileán bhanphrionsa na gCannablach. Féach an bolcán mór ina lár agus féach na lasracha ag dul síos suas ansin. Agus Oileán na Seacht gCloigne féach an cloigeann mór ansin. Mistéir ar bord. Ó, féach ar ár gcairde, féach. Crúca beag, Cleite, agus Péarla agus a phearóid. Ó féach ar Cleite agus é ag iascaireacht. cois farraige ansin. Féach air. Hm. Caibidil a haon. Tá an t-órchiste tagtha. Bíonn saol breá ag foghlaithe mara óga. Bailíonn siad sliogáin, boinn airgid déanta as seacláid agus, fiú, boinn óir. nuair a bhíonn a gcuid tuismitheoirí, na foghlaithe mara móra, ag cuardach órchistí. Agus chomh maith leis sin, itheann siad searc rósta ar an Domhnach. Ach ó am go chéile bíonn foghlaithe mara beaga neirbhíseach, go háirithe nuair a bhíonn driotháir nó driofúr nua ar an mbealach. Sin é go díreach a tharla do Chleite, mac an Chaptaein chlúitigh, Plúr. Bhí sé go sona sásta ag ithe a chrosóga mara nuair a thug a chuid tuismitheoirí féachaint shásta ar a chéile. A pháistí, tá dea-scéala agam daoibh, a dúirt máthair Chleite. Is gearr go mbeidh driotháir nó driofúr nua agaibh. Céard a dúirt tú? a bhéic Cleite agus dearmad déanta aige ar a chrosóg mhara. Ach ní féidir, a bhéic Éclair. Bhí Éclair bliain níos óige ná é. Agus cén fáth nach féidir? a d'fhiafraigh an Captaen Plúr de. Ná habraigí go bhfuil éad oraibh, a dúirt Mama. Níl, a dúirt Cleite, ach i ndáiríre bhí. ag ithe cois boird agus an iontas atá ar Chleite go bhfuil a hata tar éis léimt suas san aer. Ní bheimid in ann teacht ar ainm don leanbh, a dúirt Éclair. Ainmneacha cácaí, dár ndóigh, a bhí ar mhuintir Phlúr ar fad. Bairín an driotháir is sine, Toirtín an driofúr is sine, Caiscín, a thugann siad ar fad Cleite air mar go bhfuil sé beagáinín tanaí, agus an driofúr is óige Éclair. Báicéir ab ea an Captaen Plúr sula ndeachaigh sé sna foghlaithe mara. Bhí tóir chomh mór aige ar an bhfarraige gur dhíol sé a bhácús chun a long a cheannach, An Bolg Lán. Ná bíodh imní oraibh, táim cinnte go gcuimhneoimid ar ainm deas don leanbh, a dúirt Mama. D'imigh na tuismitheoirí chun a scíth a ligean sa chábhán. Bhí tuirse ar Mhama go minic mar go raibh sí ag súil agus an Captaen Plúr ag tabhairt aire di. Thóg Bairín áit a athar ag an stiúir fad is a bhí Toirtín agus Juanito buachaill loinge an Bhoilg Láin ag dul siar ar a gcuid ceachtanna tíreolaíochta, ábhar an-tábhachtach do na foghlaithe mara. Bhí an bheirt ag tabhairt féachaintí grámhara ar a chéile agus ag labhairt le chéile go grámhar, mar a d'fhág Juanito a shean-mháistir, an bucainéir brúidiúil Féasóg Bhearrtha. Bhí an bheirt chomh mór le chéile le dhá cholúr bhána. Féach orthu ansin agus iad ag foghlaim tíreolaíochta. Domhan mór ansin ar an gcruinneog agus léarscáil oscailte acu ansin. Nuair a bhí sé sin ag tarlú bhí Cleite agus Éclair ina suí faoin gcrann seoil. Sin an bheirt acu ansin. Níl mise ag iarraidh leanbh anseo! a dúirt Cleite go clamhsánach. Bhí an ceart ag Mama, a dúirt Éclair. Tá éad ort. Nach bhfuil éad ortsa? a d'fhiafraigh Cleite di. Lig Éclair osna aisti agus chrom sí a ceann. Tá, ar sí, ach ag an am céanna tá áthas orm. Táim cinnte go mbeimid ar fad an-mhór leis an leanbh. Féach orthu ag glanadh ansin, an deic, féach. Agus an allas! Caithfidh go bhfuil obair mór crua ar siúl acu. Baintear preab as Cleite agus Éclair. Is gearr go mbeidh deartháir nó deirfiúr nua acu. Caibidil a dó, Buachaill nó cailín? Tá Mama Plúr ag iarraidh go mbeadh an bolg lán chomh glan leis an gcriostal roimh bhreith an linbh. Tá mé ag iarraidh go mbeadh an long glan ó bhall go post, a d'ordaigh sí. Cé go raibh ar Chleite agus Éclair an deic a ghlanadh gach deich nóiméad, ní dúirt siad focal. Bhí Mama chomh neirbhíseach gur bhagair sí iad a chaitheamh chuig na siorcanna dá bhfeicfeadh sí oiread is spota amháin ar an deic. Tháinig cairde chleite Péarla agus Crúca Beag ar chuairt orthu agus thug siad cúnamh dóibh an deic a sciúradh. Mac leis an bhfoghlaí mara fíochmhar Féasóg Fhionn agus leis an mbucainéir mná Caitlín an Choncair ab ea Crúca Beag. Bhí triúr dreifiúracha móra aige ach ní raibh aon leanbh ar an long acu sin. Iníon le Rí na gConablach ab ea Péarla. Páisteoir aonair a bhí inti agus ní raibh aici ach a pearóid cócó le spraoi a dhéanamh léi. 'Tá an t-ádh leat, a chleite, a dúirt sí. 'Ba bhreá liomsa drifiúirín bheag a bheith agam. 'Céard? Drifiúr? Seafóid! a bhéic cleite. 'Tá súil agam gur dritháir a bheidh ann. Tá súil agamsa freisin, a dúirt Crúca Beag. Dritháir! Nach fearr i bhfad na cailíní, a dúirt Péarla agus Éclair as béal a chéile. Is cinnte gur cailín a bheidh sa leanbh. Bhí sé ina throid eatarthu ansin. Buachaill ab fhearr le Cleite agus Crúca Beag agus cailín ab fhearr le Péarla agus Éclair, ach bhí sé ina réabadh, mar a bhíonn i gcónaí i measc na foghlaithe mara. Bhí Flic Fleaic, peata deilf Chrúca Bhig, ag snámh thart ar an long agus é ag iarraidh a dhéanamh amach céard a bhí ar bun acu. Léim sé go hard as an bhfarraige go bhfeicfeadh sé céard a bhí ag tarlú. Céard é an gleo seo ar fad? Tháinig an Captaen Plúr amach as an gcábán faoi dheifir agus Mama ina dhiaidh agus bolg mór millteach uirthi. Nach bhfuil sibh in ann fanacht ciúin ar feadh deich nóiméad? Bhí náire ar Chleite agus a chairde. Bíodh ciall agaibh, arsa an Captaen. Cleite, tá an teachtaireacht fós le scríobh againn. Cén teachtaireacht? a d'fhiafraigh Cleite de. Litir ghalánta chun breith an linbh a fhógairt, a mhínigh an Captaen Plúr dó.

'Éirigh as! a d'ordaigh Mama. 'Inseoidh mise daoibh céard a scríobhfaidh sibh. A chairde na mara, ceiliúraimis, tá órchiste nua ar bord an Bhoilg Láin. Tá an scríbhneoireacht go hálainn, nach bhfuil? a dúirt Cleite. 'Tabharfaidh Risín na litreacha chuig na foghlaithe mara eile, a dúirt Mama. Bhuail Risín a chuid sciathán go bródúil agus bhí na páistí ar fad an-sásta leis. Imíonn Risín chun an scéal a scaipeadh go bhfuil súil le hórchiste nua ar an mBolg Lán. Ó, féach an cath mór agus an long mhór agus na gunnaí móra á chaitheamh, féach, is an deatach ó na gunnaí móra ansin. Caibidil 3, cath farraige Le himeacht na laethanta bhí imní ag teacht ar Chleite. Ní raibh Risín tagtha ar ais fós. Tráthnóna amháin tháinig ceo trom ar an bhfarraige. Chuaigh Cleite a chodladh agus imní air. Bhí sé ag casadh is ag iompú ina leaba luascáin agus é ag brionglóideach faoi órchistí, ruathair loinge agus cnámharlaigh ag iompar claimhte. Go tobann, dhúisigh torann mór é de léim. Dhreap sé in airde ar an deic. A leithéid de thubaiste! Bhí piléar mór tar éis poll a chur sa seol mór, féach. sé go bhfuil poll mór ann agus an piléar díreach ag teacht tríd. Scaip an ceo agus chonaic Cleite go raibh trí long foghlaithe mara, an Crochadóir, an Tubaiste agus an tUafás, cruinnithe timpeall ar long mhuintir Phlúr. Bhí an Bolg Lán i sáinn. Baineadh geit as Cleite. 'Sí an Crochadóir long an Chaptaein Féasógbhearrtha! Is í an Tubaiste long airdí feargach na farraige, agus is í an tUafás long airdí fíorfheargach na farraige, trí bhucainéir uafásacha. Chuir an pléascadh an teaghlach ar fad ina suí agus chruinnigh siad ar an droichead. Céard atá uathu siúd? a dúirt Icléoch go faiteach. Níl a fhios agam, a d'fhreagair an Captaen Plúr, agus d'fhásc sé gar dó féin í chun í a choinneáil sábháilte. Leis sin, labhair duine de na foghlaithe mara trí challaire leo. A Chaptaen Plúr, tabhair dúinn d'óirchiste nó cuirfimid go tóin poill thú! Tháinig creathán ar Chleite nuair a d'aithin sé glór gránna an Chaptaein Féasóg Bhearrtha. Órchiste? arsa an Captaen Plúr. Cén t-órchiste? Dhírigh Cleite a ghloine féachana ar an gCrochadóir agus chonaic sé an phearóid Risín agus é sáinnithe i gcás éin. Thuig sé an scéal ansin. Rug Féasóg Bhearrtha ar an bpearóid agus léigh sé an litir. Agus, tharla gurbh amadán é, níor thuig sé gur leanbh a bhí i gceist leis an órchiste sa litir. Cheap sé go raibh cófra lán le hór agus diamaint ar an mBolg Lán agus chuir sé fios ar bheirt fhoghlaithe mara eile le cabhrú leis é a ghoid. Scaoiligí! a bhéic Féasóg Bhearrtha. Chaith muintir Phlúir iad féin anuas ar an deic agus stróic naoi nó deich gcinn de philéir seolta an Bhoilg Láin. Bhí an scéal go dona. An-dona. Agus fiú níos measa fós. Bhí an Bolg Lán sáinnithe. Bhí Risín ina phríosúnach. Agus bhí Mam sínte ar a leaba sa chábán agus í ag geonaíl go ciúin. Bhí baol ann go saolófaí an leanbh i lár an chatha. Creideann Féasóg Bhearrtha gur órchiste ceart atá san órchiste agus ionsaíonn sé an Bolg Lán chun an t-ór a ghoid. Caibideal 4, Cleite ar an stiúir. Le titim na hoíche stop na foghlaithe mara ag ionsú an bháid. Thug an Captaen Plúr cuairt ar a bhean sa chábán. Go himníoch chuir sé fios ar na páistí. Tá sé seo uafásach, a dúirt sé. Níl a fhios agam céard a dhéanfaimid. Bhí dath an bháis ar Éclair. Chrom Bairín a cheann go ciúin. Thóg Juanito lámh Thoirtín. Bhí deora le Cleite. Bhí cuma chomh brónach ar a athair agus bhí aiféala air nach raibh sé féin in ann cabhrú leis. Theann sé é féin suas lena athair agus rug sé greim láimhe air le misneach a thabhairt dó. Fan go bhfeicfidh tú, a Dheaide. beidh gach rud ina cheart. D'fhásc an Captaen Plúr a lámh go teann. Ghortaigh sé sin Cleite beagáinín. Thug sé féin agus Crúca Beag súil imníoch ar a chéile. Maidin lá arna mhárach d'éirigh Cleite agus é ag meánfach. Níor chodail sé go maith. Ina chuid brionglóidí, chonaic sé Féasóg Bhearrtha ag imirt mirlíní le cloigne. Chuimil sé a shúile agus chuala sé béic. A Chleite! A Chleite! Tá sé uafásach! Tá siad imithe! a bhéic Éclair. Cé atá imithe? a d'fhiafraigh Cleite di. Tá Péarla agus Crúca Beag imithe. Imithe ón long? Níl tásc ná tuairisc orthu agus tá Flic Flac agus Cócó imithe freisin. Ach ní fhéadfadh sé, a dúirt Cleite. Bhí a chara is fearr agus a ghrá geal tar éis imeacht air. Níor airigh sé chomh brónach riamh roimhe sin. Ach choinnigh sé siar na deora agus labhair sé go cineálta le hÉclair mar bhí sise croíbhriste tar éis imeacht Chrúca Bhig. Bhí an Crochadóir, an Tubaiste agus an tUafás ag teacht níos gaire is níos gaire dóibh. Bhí Cleite in ann aghaidheanna na dtrí gcaptaen a fheiceáil. Bhí siad ag gáire leo féin agus ag cuimilt a mbos dá chéile. Tugaigí dúinn an t-órchiste! a bhéic Féasóg Bhearrtha. Ní thabharfaidh! a bhéic an Captaen Plúr. Troidfimid go dtí an deoir dheiridh! a d'fhógair Cleite agus a chlaíomh á bhagairt aige. Muintir Phlúir abú! a bhéic Bairín agus é suite in airde ar an ngunna mór ab ansa leis. Go himníoch, labhair Toirtín le Juanito. Féadfaidh tú snámh chomh fada leis an gCrochadóir. Bhí tú ag obair uirthi cheana agus tógfaidh Féasóg Bhearrtha ar ais thú. Ní shnámhfaidh, a dúirt Juanito, ní fhágfaidh mé go deo thú. Bhreathnaigh Cleite agus Bairín air go mórtasach.

Bhí a athair á chur i mbun na stiúrach le linn catha farraige. Fágann an captaen plúr an stiúir faoi chleite agus téann sé féin i mbun chosaint an Bhoilg Láin. Féach, tá long nua eile ann, an gála, Caitlín an Choncair agus a triúr iníon. Féach! N'fheadar cén fáth go bhfuil turas anseo, feicimid. Caibidil 5 Tá an t-órchiste slán. Bhí an scéal ag éirí níos measa. Bhí baol ann go gcuirfeadh piléar mór eile an Bhoilg Lán go tóin poill. Ach go tobann, agus a dhá lámh ar an stiúir, lig cleite béic as. Hurrá! Táimid slán! Bhí an spéirling, long an chaptaein Féasóg Fhionn, agus an gála long Chaitlín an Choncair ag seoladh i dtreo an Bhoilg Láin, agus thart timpeall ar an dá long bhí báid iomartha lán le trodairí fíochmhara dorcha, agus sleá nó scian ghéar ag gach duine acu. Báid na gcanablach. phreab cleite le háthas. Níor lig Crúca Beag agus Péarla síos iad, ach a mhalairt. Is ag iarraidh cúnaimh a d'imigh siad ar mhuin Flic Fleaic. Scaoil an spéirling agus an gála rois philéir le bhád an namhaid. Maidir leis na gcanablaigh, bhagair siad a gcuid arm ar an namhaid agus chan siad Is maith linn daoine dána, is breá linn a gcosa is a lámha. Cuirimid im agus salann orthu agus ceanglóimid na cnámha. Bíodh misneach agat, a chleite! Tá an lá linn, a bhéic Crúca Beag, bhí sé ar chrannóg an ghála, thíos faoi, bhí Flic Fleaic ag preabadh sna tonnta thart timpeall ar an long. A chleite, tá mise anseo! a bhéic Péarla ón gcrann spreoide ar an mbád ba mhó. Féach ar Crúca Beag thuas ansin go hard sa spéir agus ise i bhfad chun tosaigh. Féach. Ó, agus féach ar an aghaidh adhmaid ansin. Hurá! Hurá! Tá sé ina chath farraige! a bhéic Cócó agus í ina seasamh ar chloigeann Phéarla. Thit an tóin as Féasóg Bhearrtha, Ferdi feargach agus Ferdi iarfheargach. Rinne siad dearmad go sciobtha ar an órchiste. Chroch siad a gcuid seolta agus d'imigh siad. Bhí an Bolg Lán slán. Cúpla nóiméad ina dhiaidh sin, d'fháisc Cleite a dhá láimh timpeall ar Phéarla agus d'fháisc Éclair a dhá láimh thart ar Chrúca Beag.

Céard a bhí ansin? a d'fhiafraigh Féasóg Fhionn. Tá an leanbh ag teacht, a bhéic Caitlín an Choncair. Rith sí chuig an gcábán. Bhí an Captaen Plúr i ngreim sa chrann seoil agus dath an bháis air. A Dheaide, nach bhfuil tú ag iarraidh Mama a fheiceáil? a dúirt Cleite. Níl mé in ann Táim trína chéile, a dúirt an Captaen Plúr agus é ag creathadh go faiteach. Rug Cleite greim láimhe ar a athair chun misneach a thabhairt dó. Bhí gach duine ciúin. D'fhan muintir Phlúr agus a gcuid cairde go foighneach, a gcroí ag buaileadh.

a dúirt Cleite. Anois beidh dhá ainm cháca ag teastáil. Bhí Cleite ag tochas a chinn agus é ag smaoineamh chomh géar sin gur tháinig deatach as a chluasa. Lig sé béic ar deireadh. Tá sé agam! Tabharfaimid Sodóg agus Bonnóg ar an dá leathchúpla. Féach, Cleite agus a bheirt dreifiúr. Féach.

Agus uimhir a dó, an t-ealaíontóir, Louis Alloing, féach, agus tá Paul Thiès le éadaí Crúca Beag air, agus féach, gúna Péarla air siúd, agus an bheirt acu ina suí ar Flic Flac. Foclóir, ceann spreoide. Ceann beag seoil ag gobadh amach ar thosach na loinge. Callaire. Gléas a úsáidtear le glaoch amach os ard. Bord na heangaí agus bord na sceathraí, taobh na láimhe deise agus taobh na láimhe clé ar an long. Ó bhall go post, ó thosach go cúl na loinge. Crannóg, seastán faire ar bharr an chrainn tseoil mhóir. Féach, suite suas go hard ansin. Féach, scaoil an cód le teacht ar ainmneacha an chúpla. Féach, sin so sin S. San dathanna sin, sin O. San bratach, Cá bhfuil an bratach anseo? Cá bhfuil an bratach? D? Sin ar nós buama, nach bhfuil? O fada! Agus an réalt. Réalt ná? G? Stadóg! Agus ligfidh mé daoibhse an ceann sin a dhéanamh, féach. Freagra anseo. B'in scéal Cleite. Mistéir ar bhord. Súil agam gur thaitin sé libh agus ag tnúth sibh a fheiceáil go luath arís don chéad scéal eile. Slán!